sukonkan ni maanifinya tɛnɛ diɲɛ ye sababu ye wa dɔnni de ye diɲɛ jɔ wa dɔnni de bɛ diɲɛ ban hadamaden ka da tɛna dɔn ala y'an da k'an kɛ tɛnɛ ye k'an kɛ cɛw ni musow ye wasiyatul rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nin ye ala kira ka ladilikan ye a ko a y'a denw nege yɛlɛnkafɛn yɛlɛ cogo la a y'a denw nege kɛlɛ kunbɛn cogo la a y'a denw nege jirɔ nɔnni la a ye fɛn dama dama fɔ a ko tere b'olu la o fɛn dama dama ye fɛn jumɛnw ye yɛlɛnkafɛnw b'o la n'i y'o lajɛ o fɔlɔfɔlɔ o ye bolifɛn kura ye o filanan o ye du kura ye o sabanan o ye kɔɲɔmuso ye n'i bi don nin fɛn o fɛn nɔ alakira y'a gɛlɛya k'i k'a ɲɛɲini fɔlɔ a ko maa kunna ka di maa lafiyara maa min ni kuma fɔra maa min ye a b'i hakili sigi ka sɔrɔ ka don a la walima a b'i hakili sigi ka sɔrɔ k'a jaabi nin ye alakira ka siraw ye o alakira min filɛ ka fɔ ale bɔra maa jumɛn na ale bɔra adinani la adinani n'i y'a lajɛ kurusiw bɔra o la o kurusi jumɛn ye abudumanafi bɔra o la kilabi bɔra o la kuseyi bɔra o la ayiwa adulimutalibu bɔra o la adulayi bɔra o la fo ka taa se alakira muhamadu ma sallallahu alaihi wa salam ale de ye diɲɛ nunjuru minɛbaga ye ta ni alikiyama nunjuru minɛbaga ni ka taa alijinɛ kɔnɔ o muhamadu min filɛ a ye fɛn o fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ a y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini a ko ni maa bi don i sibon kɔnɔ a k'i k'i bolo fila n'i b'i bolo da da la k'a fari ka don a k'o hɛrɛ de ka bon nka n'i b'i bɔ n'i b'i bolo fari ka bɔ o tigi ka hɛrɛ bɔ ka di fitiri dolen kura fitirida waati maa min b'i kɔdon i ka du ma ka taa kɛnɛ ma gɛrɛsɛgɛ ti basigi i ka so maa min b'i dalen to dilan kɔnɔ k'i sen fila cɛ k'o sin dɛnɛ ma k'i sentɛgɛ da dɛnɛ la i sen fila jalen bɛ sankolo rɔ i yɛrɛ bɛ baro la o tigi bi sa tunga fɛ maa min n'a b'a bolokuru kin waati bɛɛ n'a ɲi ye a bolo kɛɲɛnen kɔkanna a b'a kin n'a ɲi ye o tigi bi sa mɔnɛ rɔ maa min bɛ to k'a ɲi kɛ k'a sɔninfara tigɛ a ka teli kɛ ka maa si ban maa min b'a tɛgɛ kuru bɔ kɛrɛw kɛrɛw kɛrɛw o tigi ti nafolo mara a ko o tuma na maa min bɛ syɛjolo wali tulorɔbɔlan ta a b'a tulorɔ bɔ n'a ye n'a tilara a b'o kunkolo tigɛ k'a ɲirɔ bɔ n'a ye o tigi tulo bi don a dahirimɛw la maa si t'i latigɛ a tigi ɲɛna a ko o la muso min n'a bɛ wuli fitirida fɛ a bɛ siyo fa ka don ɲɛgɛn na k'a bɛ t'i ko n'i taara i ko waati jinɛ dɔw de bɛ a bɛ fɔ minnu ma ko nankelenni kirikirimasiyɛn bɛ k'u denw de la n'o kɛra olu de bɛ to ka muso kɔnɔma walakalen ɲini u bɛ n'u den gɛrɛ koliji in kɔrɔ n'o kɛra u ka den bi kɛnɛya nka n'a den bangera ka ban o bɛ kɛ kirikirimasacɔ ye o tuma na muso min bɛ to ka bulɔki bɔ a kan na k'a sigi du cɛmancɛ la dɛbi dɔ bɛ tɛmɛ fitiri fɛ ko dɛbi cɛjuluma n'o ja dara a kɔnɔ den kan ni den wolola den fankelen bi sa i bɛ den minnu ye u bolo bɛ ngɔlɔ ka taama ta caman bɛ sɔrɔ o de fɛ o tuma na hijabu bɔlenba in na muso k'i sigi kunnankolon o ye kojuguba ye ni muso kunnankolon don du kɔnɔ mɛlɛkɛ ɲuman tɛ jigin wulu n'a bɛ du kɔnɔ o b'o cogo kelen la n balima alisilamɛw ni wulu y'a da don minɛn na i b'a ko n'i y'a ko ni ji ye siɲɛ wɔɔrɔ a wolonfilanan i bɛ bɔgɔ k'o minɛn kɔnɔ k'a tereke ka ban o kɛra sa minɛn bi saniya o tuma na ala kira ye nin fɔ a ye ali laadi ni nin ye n'i bɛ se furumuso ma a ko tuma min na ni mɔgɔw mankan ka ca dugu kɔnɔ aw dalen don su yɛrɛ ma kɔrɔ n'i sera furumuso ma den bi sɔrɔ a kɔnɔ ni den sɔrɔla a kɔnɔ a den bi kɛ kulogiri ye a k'o kɔfɛ du mankan kɔnɔ du cɛmancɛ ka da ni furumuso ye ni den sɔrɔla a kɔnɔ a den ka teli ka kɛ jatɔ ye a b'i jɔ jama rɔ a bɛ se k'a cɛrɔfini foli a la a tɛ maloya a ko o tuma na n'aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ɲɛ bɛ dolow la sankolo la i tanga ka bɔ i furumuso ma ni den sɔrɔla a kɔnɔ tuma min na den bɛna si sɔrɔ banajugu ka teli ka bin den kan n'i bɛ na furumuso ma kan'i ɲɛ damu ta muso ɲɛfɛla ma ka sɔrɔ ka n'a kan a den bɛ si sɔrɔ tuma min na den ɲɛ ka teli ka minɛ a la o k'o kɔfɛ i ka ereyɔnba dɔ ye sini ye walima i bɛ taa dugutaa la walima ɲɛnajɛba dɔ ye sini ye bɛɛ labɛnnen bɛ min kalama o tuma na k'i k'i tɛgɛ ka bɔ furumuso ma ni den sɔrɔla a kɔnɔ a den bi kɛ bolokɔni wɔɔrɔ wali senkɔni wɔɔrɔ ka teli ka adamaden sɔrɔ o kuma nin fɔra tuma min na ala kira ye nin de fɔ ni muso bolo bɛ laada joli la k'i kana na a ma ni den sɔrɔla a kɔnɔ cɛnimusoya la a den bi kɛ jolibɔlaba ye wa a ti malo aw si ma finikolon b'i bolo walima tɔrisɔn k'i yɛrɛ netɔye i ni muso bannen kafoɲɔgɔnya la k'i nettoyer k'a di muso ma a k'a yɛrɛ nettoyer n'o finikolon kelen ye ni den sɔrɔla a kɔnɔ o den bi jaman ka bila aw fila la n'a ye fa dɔgɔya a bɛ ba dɔgɔya a t'aw si lamɛn tugun aw si bonya tɛ ye den yɔrɔ o tuma sa n'i ye mɔgɔ caman ye i bɛ taa sɔrɔ a mansa kelen ye hɔrɔn ye kelen dɔ ye hɔrɔn ye mɛ i bɛ taa sɔrɔ den yɛrɛ b'i yɛlɛma ten k'a kɛ a t'a sugu da a bɛ kumaw fɔ a da la i ma sigi ni min ye a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔw fɛ tilegan dere dere waati tile galenba selifana ni midi cɛ i tanga ka bɔ furumuso ma ni den sɔrɔla a kɔnɔ a den bɛ kɛ kɛlɛkɛlaba ye a ti fa kɛlɛ la tuma bɛɛ ale b'i wɔsi kɛlɛ de kama a ko o tuma na muso min b'i sigi wali cɛ a b'a senkɔni gengen dugukolo rɔ o n'a kɛra cɛ ye a bɛ furumuso su don joona n'a kɛra muso ye furucɛ su bɛ don muso bumusiman i b'o dilan yiri dɔw de bi o la i k'olu ko n'o tɛ cɛ bi nagasi ka to so kɔnɔ cɛ tɔgɔ ti fɔ n'a kɛra muso ye a bi fɔ ko ami jan ka du n'o tɛ cɛ tɔgɔ ti fɔ bilen i bi nagasi bolofɛn bɛɛ bi ban muso bonsima b'o cogo la maa nɔ t'i tere ye kana jigi an na an bi k'a ɲɛfɔ walasa fura ka sɔrɔ a la o kɔfɛ muso kurugɛsi wali cɛ kurugɛsi maa min taamacɔ n'a kimiri bi kɛ ɲɔgɔn na gbaw fura b'o la i b'o yiri ko a yiri ye jumɛn ye n bin'o d'aw ma kɔnɔrɔjɛlenya la i bɛ taa yiri dɔ bɛ yen ko ndege o bulu kuru saba danga bulu kuru saba o tɛ kuru wɔɔrɔ ye i b'a don daga la ɲɔgɔn kan saribɔn kisɛ kelen o de bɛ bila daga ju la k'a tobi k'a mɔ k'i ko n'a ye n'i ko a la cɛ koko saba o y'o lakarilen ye n'i ko muso koko naani o y'a lakarilen ye o kɔfɛ mɔgɔ min n'ale nunkolonkolon bi wɔsi tuma bɛɛ i b'a nunkana wɔsilen ye kɛmɛ kɛmɛ kɛmɛ a o tigi o miɲɛtɔ ka ca ni sogoko don i n'o cɛ o t'o dabila fiyewu o tuma na maalefinya yɛrɛ ye dacogo ye maalefinya ye dacogo ye mun b'a sigi n'o ye muso ye tuma bɛɛ ale b'a sigi k'a da yɛlɛ ka bila ten ha o man ɲi n'i y'o ye furumuso la i mana kɛ cogo o cogo i bɛ tulonkɛ kɛ muso ni i sigilankuru kan'i sigilankuru ta k'a sigi ka dumuni sigi a kan k'a di mɔɔ m'o ka dumuni k'a darɔ hali n'i kɛra waliju ye i tɛ sa n'i ma jɛnɛya kɛ o tuma na muso sigilankuru kan'a di mɔɔ m'o ka dumuni k'a kan ka asɛtiw sigi i sigilankuru kan mɔɔ ka dumuni k'a kan hali n'i kɛra waliju ye i tɛ sa n'i ma jɛnɛya kɛ ala k'an tanga ka bɔ a ma o kɔfɛ sigilankuru muso sigilankuru ka kurunw dad'u kɛrɛ kan du kɔnɔ a ti laban fiyewu ni farigan m'i minɛ so kɔnɔ o tuma a b'a janto nin yɔrɔ la ala y'o de fɔ a ko fɛn jumɛn ye gɛrɛsɛgɛ ye min ka teli ka gɛrɛsɛgɛ ban adamaden bolo o ye fɛn dama dama ye wa zanibu ala zanibi ka jurumu fara jurumu wɛrɛ kan o de ka teli ka gɛrɛsɛgɛ ban adamaden la o ye jumɛn ye i ye jurumu koba dɔ kɛ ala la ala m'o yafa fɔlɔ i tilara ka na dɔ wɛrɛ kɛ o bɛ adamaden gɛrɛsɛgɛ ban a ko min bɛ gɛrɛsɛgɛ ban tugu o ye ka bisigiya da mɔgɔ dɔ la ka maa dɔ lajɛ dɔrɔn ka fɛn dɔ fɔ a ma ko nin bɛ karisa la k'a sɔrɔ a jogo t'a la a ko o bɛ adamaden gɛrɛsɛgɛ ban a ko o kɔfɛ maa min e ko e ye ala maa ye i taara kɛ waati o waati e sugulalen bɛ faamaw ka biro kɔnɔ a ko ala ko ti k'i kɔnɔ i b'a sɔrɔ o tigi kɔnɔ o ka gɛrɛsɛgɛ bi ban wa dusukun bi faga o tuma nin fɔra tuma min na an bɛna to o de la sa maalefinya tɛnɛw kɔfɛ n'i bɛ so jɔ n'i bɛ so jɔ i bɛ so datigɛ k'a bila kɛɲɛka la wali worodugu walima kɔrɔn o bɛɛ bɛ se ka kɛ mɛ so daba n'i y'a tigɛ k'a bila tilebi rɔ san o san i kunna jara banabaatɔ gɛlɛn ka bɔ a la n'o tɛ su bɛ bɔ a kɔnɔ tilebi yolo dontɔ du kɔnɔ o bɛ du ci po bari jinɛ dɔw bɛ kɛ tile nɔfɛ a bɛ fɔ minnu ma ko labitani sɛba de b'u yɔrɔ dɔn ni labitaniw bɛ fan min ni sɛba donna k'a fan da a bɛ fan min filɛ fɔlɔ ni labitaniw bɛ fan min a b'o ye a b'i kɔ don u ma ni sɛ filila k'a fan da k'a ɲɛsinnen to u ma a b'o fan kelen labɔ ka n'o ci du cɛmancɛ ma n'o tɛ o fan kelen bɛ se ka fan kɛmɛ tiɲɛ ni jagokɛla bɔdon bɛnna labitaniw bɔdon ma i ka nafolo hali ni miliyari don i tɛgɛ bi ko ka bɔ a la n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ a bɛ kɛ komi tasuma b'a la n'i ka du da sinnen bɛ awa tilebin ma o b'o dogo la daga dɔ b'o la o bi don k'o don i ka du kɔnɔ n'i b'a fɛ k'o don o bi don ni kungo manani de ye kungo manani cɛman n'o gili donna k'o don i ka so ala b'i lafiya seko amadu sidibe banibɔ amadu n'an tilar'o la an bɛna sugonka dɔw tugu o la ala k'o la maa an bɛ ka fɛn min fɔ aw ɲɛna n'o ye sugo yɛrɛ yɛrɛ ye dɔnni tɛ adamaden la ka tɛmɛ sugo kan ala ye fɛn min di bani adamaden ma sugo don nabila yusufu ka fɛn bɛɛ a bɛɛ nana sugo la ala kira salala salim a ka fɛn bɛɛ nana yira aminata la sugo la a bɛna kɛ min ye a bɛna kɛ min ye a bɛɛ fɔra ni maa min ye tulon kɛ sugo la i y'o k'i yɛrɛ la seko amadu ne y'o de fɔ ala ye dɔnni min diya sugo don maa bi sugo o sugo kɛ wa kɔrɔ b'a la wa lakari b'a la sugo ye saba de ye sugo kelen bɛ yen saraka b'o la kelen wɛrɛ bɛ yen yiri ni hayaw bi sɛbɛn k'i ko kelen wɛrɛ bɛ yen o bi maa de sɔmi k'a fɔ i sɔmi dɛ o kɔrɔ ye sɔmi sugo ye jumɛn ye n bɛna kelen kelen fɔ a saba in bɛɛ la a k'o jate minɛ sɔmi sugo dɔ ye jumɛn ye sugo dɔ bɛ da i la sisan k'a ye sa i ye sa dɔ ye sa in kun bɛ na i kin o kɔrɔ de ye k'i k'i mefe i ni dennin dɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ n'i m'i kɔlɔsi i bɛ gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ n'a ye dɔnku n'i ka kegu dɔrɔn i b'i mefe n'i sugora manɔgɔ jɛgɛ la o b'o cogo kelen la o ye sugo ka sɔmi de ye ɔ mɛ sugo yɛrɛ ka ko yiri dɔ ye jumɛn ye n'i sugora k'a fɔ ko kɔlɔnkɔrɔ filɛ i tun bɛ na bin kɔlɔnkɔrɔ kɔnɔ i jɛɲɔgɔn kɔrɔ dɔw ye hɛrɛ y'i la u b'a fɛ k'i janfa o yiri ye so sanfɛ yiri ye yiri min falenlen bɛ bilibo sanfɛ a bɛ kɛ burusiw kɔnɔ i bɛ t'o kari k'o kɛ kuru saba k'o tobi k'i ko n'a ye k'a ɲaga bɔ ka taa fili kɔlɔnkolon dɔ kɔnɔ n'o kɛra a tigiw yɛrɛ bɛ bin a dingɛ kɔnɔ yen ɔ o ye sugo ko yiri dɔ ye o tuma na sisan sugo sarakata ye jumɛn ye n'i sugora tuma min na e nana sugo k'a fɔ mɔbili bɛ yen dɔw bɛ ka k'a ko mɔbili kura don u bɛ ka k'a ko fura foyi t'a la i bɛ na don sukoya dɔ de rɔ n'i b'a fɛ k'o saraka i bi kaba mɔɲɔ min bi wɔrɔ k'o ɲimi i b'o de ɲini ka finijɛ dɔɔni d'a kan k'a saraka n'i y'a saraka k'a ban i bi taa bila furunɛ falen tasuma kami rɔ k'a jeni k'a ban pewu k'a buguri cɛ ka taa sigi sira kun na a bugurijɛ bi taa fiɲɛ fɛ n'o kɛra i bɛna mɛn o tile dama ko dɔ banna mɛ e balima tɛ bilen ɔ o ye sugo saraka cogo ye o tuma n'an tilar'o la an bɛna an da don sugo la ka taa ma n'i sugora k'a fɔ e bɛ yeelen la limɛriba la i tor'o la dɔrɔn dibi donna o kuma na i bɛ hɛrɛ min tɛna o y'o bannen ye n'i sugora k'a fɔ fɛn t'e bolo e ye fantan ye mɛ e sugora k'a fɔ ko e ye kabanɔgɔ minɛ ka kabanɔgɔ cɛ k'a k'i dufa kɔnɔ i bɛna kɛ fɛntigi ye mɛ ni nafolotigi sugora ko i ye nkaranga caman ye nkaranga ye fɛn dɔ ye a bɛ komi ɲimi min bɛ kɛ muso kun nɔ nkaranga b'o cogo la jɛmanin dɔ ta n'i sugora o la kaban o y'i ka nafolo bannen ye o kuma n'i sugora k'a fɔ sɛbɛnni kɛn bɛ kabakolo la sankolo la o ye e ye maaba de ye n'i y'i ka ko ɲɛɲini i bɛna kɛ maaba ye diɲɛ kɔnɔ n'i sugora kalo la i ye ala kira ye n'i sugora tile la o ye ala kira ye mɛ n'i sugora kalo la o den bɛ kɛ masakɛ ye i bɛna den dɔ sɔrɔ walima e yɛrɛ ka kɛ masakɛ ye o kuma na i b'a saraka ni jumɛn ye kalo la sugo saraka o ye sagajigi kanfin ye o kuma tile n'i sugora o la i bɛna den dɔ sɔrɔ i b'a saraka sagajigi kanbilen la n'o tɛ den bi kɛ soma ye ɔ silamɛ den n'a kɛra soma ye kaban dɔ bɔra i ka bonya la o kuma na n'i sugora kulu la k'a fɔ e tun bɛ kulujan dɔ sanfɛ n'i y'i ka ko ɲɛɲini i taatɔ bɛ kɛ desanjigi ye sa o ye i ka ko ɲatɔ ye n'i sugora k'a fɔ k'e bɛ ka somɔnɔkurun boli dugukolo jalan kan bolifɛn min y'i bolo o y'o tiɲɛtɔ ye n'o o y'o tiɲɛtɔ ye i bɛna bila i sen na taama la n'i sugora k'e bɛ kurun kɔnɔ ji kan k'a boli o kɔrɔ ye i bɛ ka nafolo nafolo sɔrɔ i tɛ k'a nɔ ye kɔfɛ i bɛ wari sɔrɔ dɔrɔn a bɛ taa komi fiɲɛ maa min bɛ sugo e bɛ pan sanfɛ komi kɔnɔ ka yaala i bɛ pan i ka hɛrɛw kan waati bɛɛ i bɛ baara dɔ kun na a bɛna s'a hɛrɛ da la tuma min na i bɛ taa k'o to yen i b'i sen don ko wɛrɛ la maa min bɛ sugo jiba la ji bɛ ka woyo ka taa tuma bɛɛ e bɛ ka sugo ji in na o tuma o ji o b'a yira e bolo wari bɛ kɛ komi a dangalen don i bɛ wari o wari sɔrɔ dɔrɔn a bɛ taa ten fiyewu ji woyota b'o kɛ n balima alisilamɛw ko in bɛ nin cogo la n'i sugora suruku la o ye gɛrɛsɛgɛba ye n'i sugora sama la faama dɔ bɛ n'i dɛmɛ n'i sugora kɔlɔnkura la o fana ye janfa ye n'i sugora ko marifa cili dalen la gbɔn ayiwa maaw bi dabali jugu tigɛ i kama kuma bɛɛ mɛ u tɛ se i la o kuma na a bɛ nin cogo la n balima alisilamɛw ko in bɛ nin cogo la nin sugow bi tan an bi taa dɔɔni dɔɔni n'i sugora k'e bɛ koli la ɲɛgɛn kɔnɔ ɲɛgɛn kogo binna biriw i bɛ ko dɔ la o sutura bannen i kan ni saraka b'o la n'i y'o saraka i bɛ kisi n'i sugora k'e bɛ moto sanfɛ ayiwa i bɛ ka moto boli ayiwa n'i bɛ moto in sanfɛ o kɔrɔ de ye muso dɔ bɛ na nɔrɔ i la n'i m'i kunnaja a bɛ kɛ furu ye i se si t'o la n'i sugora ko mɔbili datugulen bɛ e da la i bɛ ka mɔbili boli o ye hijabu donlen i n'i ka hɛrɛ cɛ e kɔni hɛrɛw kun bɔlen don i bɛ kɛ baarada la e yɛrɛ bɛ ka maaw sara walima i bɛ ka maaw dɛmɛ dɛ mɛ cogoya foyi t'e yɛrɛ bolo a kɔrɔ o y'o cogoya ye o kuma n'i sugora k'a fɔ gakura jɔlen bɛ i bɛna don sugoya dɔ rɔ n'i sugora pɔn bililen la i bɛna don sugoya la n'i sugora k'a tun bɛ foro kɔnɔ a bɛ ka ci kɛ ka daba kɛ ka dugukolo siyɛn ka dugu wuli i bɛna don sugoya la n'i sugora k'i bɛ ka bɔgɔkɛnɛ kɛ ka so bari i bɛna don sugoya la nin bɛɛ ye saya cogow ye n'i sugora tuma min siraba bilen dalen bɛ ka taa bidɛsɛri bɛ k'a siɲɛ dugu mana jɛ dɔrɔn wuli ka tomati kɛnɛ ɲini ani woro bilenman i k'i ŋɛniɲɛ d'a kan i k'i fari jɔsi n'a ye k'a fili n'o tɛ i bɛna asidan kɛ n'i sugora ko didenw bɛ k'i gɛn didenkulu bɛ k'i gɛn wu i jugu de ka ca ka tɛmɛ i ɲin kan n'i sugora ko i taara kungo kɔnɔ i ye di nɔnɔ bɔ ka minɛn fa tewu n'i y'i ka ko ɲɛɲini i bɛna hɛrɛba de sɔrɔ n'i sugora jamanatigi la n'i sugora diretɛriba la ani jamana karamɔgɔba tɔgɔba bɛ maa min na i bɛ taa saalen san jɛgɛ dɔ bɛ yen ko saalen dɔw b'a fɔ kapitɛni n'i y'o sɔrɔ i bɛ taa i ŋɛniɲɛ d'a kan k'a tobi k'a mɔ i n'i ka denbaya b'a dun i bɛna don hɛrɛ rɔ hɛrɛ min ka bon ni maa ye arandevu di k'a bɛ n'i dɛmɛ baara dɔ la wali k'i ta baara dɔ la n'i dalen sugora kaana la wali koro la i jigi bɔ a tigi kan kanfilafɔla don n'a y'a sɔrɔ i ye wari d'a ma kɔni i ka wari tiɲɛna a tɛna k'i ye n'i sugora ko maa bɛ n'i dɛmɛ sanfiɲɛ wulila san finna sanfiɲɛba wulila o y'o bannen ye n'i m'a saraka sa wa a ti ɲa o bi saraka ni kɔnɔɲa kɔrɔ ye kɔnɔɲaga kɔrɔ i bi t'o de ɲini k'i ŋɛniɲɛ d'a kan ka tasuma kɛ k'a jeni k'a bugurimugu fiyɛ fiɲɛ fɛ tan n'o kɛra ka ban a tigi darɔkuma bɛɛ fago ala sɔnna o ko bɛ to e bolo n'i ni maa jɛra ko ma hali ni a kɛra nafoloko ye e ye wari don a bolo a taara si a ka so e dalen tora bon kɔnɔ i sunɔgɔla su fɛ i sugora bama la wa i ka wari dunna dɛ n'i ma kɛ cɛ i t'i ka wari sɔrɔ bilen i b'i janto o la o tuma na n balimaw suko bɛ nin cogo la ka taa dɛ wa suko ye fɛnba de ye a kana tulon kɛ suko la adamaden ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ suko la n'i sugora ko avion binna sanfɛ ka na kɛ po a cira e yɛrɛ ɲɛna walahi jigilamaaba dɔ ka saya de y'o ye n'i sugora ka marifa y'i yɛrɛ bolo a ma ci o tuma na e kɛlen ka dɛbɛli tigɛ i ka dɛbɛli ɲɛna wa i juguw tɛ s'i la tugun mɛ n'i ye marifa ye maa bolo k'a ma ci u kɛn bɛ k'u labɛn i kama dɛ i b'i kɔlɔsi sa dɛ i k'i labɛn k'i ko ka marifa ye maaw bolo mɛ a ma ci a y'i labɛn dɛ mɛ ni maa y'i lajɛ ka mugu ci i la ka ban siri dɔ tun b'i la o y'i tilalen ye ni eremɔrɔku binna k'a fanko tun taara a ye bon ka jɛ ka datugu bongoro o tuma na dɔ tun y'i dɛbɛli k'i don dugukolo jukɔrɔ o y'i kisilen ye pewu i bɛ ala fo k'a barika da n'i sugora sa caman b'a la e bɛ ka boli boli ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ ka saw ye o tuma i jugu de ka ca n'i sugora sa la sa dɔ bɛ yen sa belebele e yɛrɛ t'a dan ye fiyewu maa min bɛ sugo o la o de ye dakantigiba ye maa min dakan ka bon n'a bɛ se ka mara kɛ ka diɲɛ yɛrɛ mara wali ka dugu mara a tɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ ci o tuma n'i sugora o sa sugu la o y'a yira ko jinɛ min b'i kɔ a ka bon mɛ sa in b'i n'a cɛ o de ye jinɛ sitana ye muso min b'i sugo e dalen bɛ wali cɛ min b'i sugo e dalen bɛ kuma bɛɛ i b'a ye npogotigi dɔ bɛ na jɛ ni e ye cɛnimusoya la n'o bɛ k'i la o ye maa gɛrɛsɛgɛmaba ye n'i y'i ka ko ɲɛɲini dɔrɔn i bɛ kɛ fɛn ye n'an tilar'o la an bɛna don da ka taa ntɛnɛn k'a daminɛ juma den samedi den jumasi den ntɛnɛn den tarata den araba den alamisa den an bɛ n'olu de ta sisan hadamaden ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ dɔgɔkun tile wolonfila in kɔnɔ o dɔgɔkun tile wolonfila min ye nin ye badamaden bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen k'o kɔnɔ o bɛ taa bange san na fo ka taa bange awa awa eh, san kɛmɛw ni san bi seeginw na adamaden ka ko bɛ etapu min kɔnɔ walijuw ni kutubuw ta b'o kɔnɔ ani kutubu zamanu ala bi san o san san kɛmɛ o san kɛmɛ n y'o de fɔ aw ye n ko kutubu zamani ala b'o da san kɛmɛ o san kɛmɛ ala b'o da k'o kɛ maa wolonfila dɔrɔn dugukolo sanfɛ kutubu zamani diɲɛ minɛlen b'olu de bolo o kuma na o kutubu ala b'o da k'o kɛ maa kɛmɛ wolonfila ala b'o kɛ kɛmɛ wolonfila ni bi wolonfila ni wolonfila ye dugukolo sanfɛ o ye kutubu dɔrɔn o kuma na waleju ala bɛ waleju da k'o kɛ waleju ba wolonfila ni kɛmɛ wolonfila ni bi wolonfila ni wolonfila ala b'o da n'i y'a lajɛ anw ka mali in kɔnɔ waleju min dira an ma o ka ca dɛ a dugu kelen dɔw bɛ yen waleju kɛmɛ sabaw dan b'a rɔ bari jogo dama dama bɛ yen o bɛ walejuya bange mɔgɔ la n'i y'a ye maa min na a darɔkuma man ca a dun kɛni ye man jugu o ye waliju taamasere ye n'i ye maa min ye tuma bɛɛ a bɛ seliji rɔ o ye walijuya taamasere ye maa min bɛ kɛ jama rɔ n'a y'i bolo n'a fɔra ko an ka fɛn dɔ san dɔrɔn a bɛ kɔn k'i bolo don i kun ka wari bɔ k'an k'a san o ye walijuya taamasere ye maa min bɛ kɛ ni wali kunko wulila a b'a cɛsiri o la ka tɛmɛ a yɛrɛ kunko kan n'i y'o ye maa min na o ye walijuya taamasere ye o kuma jumaden ni jumaden bangera i ka so jumaden gɛlɛsɛgɛ gɛlɛya bɛ i b'a fɔ ko filanin cɛman fila ni ala y'o d'i ma ni filanin cɛman fila bangera i ka so i b'a saraka kabi n'a fɔra i ye yɔrɔ min na k'i muso jigira a kɛra ka fini minnu jo i la hali ni bazɛn de i b'olu fosi k'u da ɲɔgɔn kan k'o kuru k'o di maa dɔ ma ko n y'a d'i ma ala kama o ka dugawu k'i ye o y'a kisi dɔ ye o kɔfɛ yiri b'a la a bɛ bɔ si de la a si jalan de don si kɛnɛ tɛ dɛ filanin cɛman fila ka saraka bi bɔ o la i b'o tobi k'o mɔ e k'i ko n'a ye denfa muso yɛrɛ k'a ko n'a ye denw ka ko n'a ye denw bɛ bɔ bon na don min na a b'o kalaw karikari k'o kɛ furunɛ kɔnɔ tasuma bɛ bila a la denba bɛ n'i jɔ ni filaninw y'a tɛna a sisi ka don o la o y'u ka diɲɛrɔbɔ nɔgɔya ko fɔlɔ ye o tuma na jumaden juma ye don min ye sahabaw ye alakira ɲininka ko don jumɛn ka fisa don bɛɛ ye alakira ko walahu alam a ko nka n'i ye se kɛ maa min ye i k'i ka den bɛɛ lajɛlen bange juma don nka o se tɛ maa ye a ko bari juma n'i ye dugawu k'a don o bɛ jaabi diɲɛ wuli min fɔra a ko a ka teli ka kɛ don min na juma don a bɛ bɛn juma lansara ma a bɛ bɛn asura dɔ ma kiyama jɔ don k'a bɛ bɛn juma ma a bɛ bɛn lansara fana ma o tuma na fɛn in bɛɛ fɔra jumaden la ni maa min bangela juma a bɛ saraka de bɔ a ka saraka o ye ntura jɛman pewu pewu ye n'i b'a fɛ a ka kɛ nafolotigi ye wali masakɛ ye maaw tɛ k'u pan nin ye min kɛ depite ye min kɛ mɛri ye wa e tɛ se ka k'a ye o wolodon sarakalen tɛ fɛn bɛɛ bilalen min ɲɛ san o san i b'i ka nafolo kunji i tɛ k'a ye jumaden tɛ se k'a ci ko la ka dɛsɛ a la n'o sarakala nturajɛ la furu dɔ b'a kɔnɔ misi kɔnɔ u b'a fɔ ko filafuru a bɛ komi portefeuille n'i ye dɔ dayɛlɛ i bɛ t'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ bɛ yen i bɛ furuɲaga sɔrɔ o kɔnɔ n'i timinandiyara cogo o cogo i na furunaji in dɔ min ni furuɲaga kɔni ye o de bɛ a kɔnɔ n'o bɔra yiri saba b'a la haya min b'a la a ka yiri saba in na dugalen ye fɔlɔ ye zɛrɛnin ye filanan ye torojɛ ye sabanan ye o de ye jumaden ka saraka ye sa a ka yiri de ye nin ye o tuma na haya min b'a la an b'o to gundo rɔ o haya in man kan ka barankata bari a haya in bɛ ɲɛni kɛ cogo min jumaden ɲa n'i y'a kɔ don fana a bɛ cɛnni k'a ɲɛ o cogo la o de la an b'a to gundo la o kɔma ni jumaden sarakala ale de bɛ kɛ masakɛ ye nabila burahima ka maaw don nafolotigibaw don wa kɔmɛrisanw don wa faamabaw don fana o kɔfɛ samedi i ɲɛ bɛ samedi la ale bɛ komi a bɛ fiɲɛ de fɛ ale den ka saraka tɛ bɔ tile fɛ dɛ a bɛ bɔ fitiri da ni juma tile banna fitiri min bɛ don samedi den ka saraka bɛ bɔ o la o yi o misi a bɛ fɔ o de ma ko mardi o mardi in ye misi finman ye ka jɛman sara a kɛrɛda fila fɛ ka taa samedi den ka saraka bi bɔ fitirida de fɛ n'i y'a ka saraka bɔ tile fɛ i y'a di a juguw ma ale den bɛ se ka miliyari sɔrɔ maa minnu b'u jɔ jama rɔ ka sin ka miliyɔn kɛmɛ depanse ten a t'a ye o de ye samedi den ka teli o fɛ ale ka saraka bi bɔ yen cogo rɔ n'o tɛ a ka ko ti basigi n'a y'i bolo don ko kɔrɔ a bɛ pulunbala a bolo ten wa a ja ti sigi ka maa ye ka jɔrɔ k'a sɔrɔ miliyɔn kɛmɛ b'i dufa rɔ walima miliyɔn b'i kun mɛ a kɔnɔganen don samedi den ka teli o fɛ n'an bɔra o la an bɛ jumasi den ta jumasi ye don min ye ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko wa kalaka samawati wal ardu wa ma bainahuma fi sitati ayamin a ko ne ala ne ye n ka mɛlɛkɛw bila ka sankolo ni dugukolo jɔ ne y'o jɔ tile wɔɔrɔ ani fɛn min bɛ a ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ hɛrɛ n'a bonyaw bɛɛ minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ ko ne y'o kɛ tile wɔɔrɔ kɔnɔ ne ala o tuma na a daminɛna don jumɛn a daminɛna jumasi don ka ntɛnɛn k'a la ka tarata kɛ ka araba kɛ ka alamisa kɛ ka na kuncɛ jumadon samedi tɔgɔ ma fɔ o la tile wɔɔrɔ ala ye dugukolo ni sankolo jɔ ani hɛrɛ o hɛrɛ b'a kɔnɔ ani bɔnɛ min b'a kɔnɔ baw ni kɔgɔjiw bɛɛ b'o la o tuma na o jumasi min filɛ o de ye masa solomana ka don ye masa solomana in sɔrɔl'o la ala ye hɛrɛ d'a ma ka sanu d'a ma a kun bɛ wuli sokɛ kɛmɛ faleba kɛmɛ faleninkuru kɛmɛ a b'o bɛɛ fa marijanu ni sanu ni lulu la n'a sira yɔrɔ o yɔrɔ sow bɛ siri bɔlɔ min na a bɛɛ siri bɔlɔ ye sanu de ye mɛ n'a bɛ taa a tɛ bɔlɔ bɔgɔ ka taa ala kun y'o kɛ solomana ye o ye jumasi den ye n'a kɛra ten muso minnu bɛ jumasi kɔnɔ o musow ye fanda ye fanda b'o la kajatu b'o la mariyamu b'a la a dɔw la ami b'a la o den minnu filɛ o kunko bi gɛlɛya hali ni miliyari b'i cɛ bolo i kunko bɛ siri i yɛrɛ de la cɛ b'i ye k'i to i ten k'i denw doni ye k'a fili i fana kan i bɛ cogo cogo la o ye wolodon cogoya ye jumasi bɛɛ tɛ wa n'i bɛ so jɔ n'i y'a daminɛ jumasi don i t'i dɛsɛ o so laban cogo la fiyewu fiyewu fiyewu a y'a janto o la n'i b'a daminɛ n'i y'a sopasema kɛ don min i bɛ sibulu sibulu ani kɔɔri kolo ani dakisɛ i b'o de ɲini k'o kɛ a seleke naani bɛɛ la n'i ye siman bi o kan i b'o so jɔ k'o ban i tɛ juru ta maa fɛ o ye daliju dɔ ye o kuma na jumasi bɛ nin cogo la ale denw ka saraka o de ye nɔridi ye o nɔridi misi in fana bɛ faa nin faa cogo in na an bɛ jumasi bila an bɛ taa lɛndi la ntɛnɛn don o ye muhamadu ka don ye n'i y'a maaw ye u ka fari u da la mɛ maa kɔnɔjugu tɛ u bɛ min f'u da la o y'a bɛɛ fɔlen ye u ka saraka ye ntura jɛman n'i y'o saraka a cogo la yiriw bɛ o la i n'a komi nsɛrɛninjɛ ka se mɔgɔninjɛ yiri fo ka taa se turuba fana ma o y'olu ka yiri ye an bɛ taa tarata la tarata den n'o kɛra hali bamanan ye n'a kɛra soma ye diɲɛ bɛɛ b'a tɔgɔ mɛn n'a kɛra karamɔgɔ ye diɲɛ bɛɛ b'a tɔgɔ mɛn n'a kɛra kalankɛbaa ye diɲɛ b'a tɔgɔ mɛn fana o de ye tarata don den ye o ka saraka bi bɔ an bɛ waati min na lazara yɛrɛ waati in na n'i y'o ka saraka bɔ nɛfɛri kuma i y'a mago sa tarata den bɛ nin cogo la an bɛ bɔ yen an bɛ na araba kan araba ye musa ni isa ni mariyama ani hawa olu mɔgɔ naani jɛra don min na o de ye araba ye n'i b'a fɛ ni maaw b'u kɛ jamanaw kan walima ka taa jamana kɛlɛ bi jamanatigiw da la u b'a daminɛ arabadon ninnu na ala k'an tanga ka bɔ a ma bari o ti dɛsɛ ko la o donw ka gɛlɛn kosɛbɛ olu ka saraka o ye ɲawiri ye ɔ tarata den ka saraka an da ma o fɔ n k'o ye sangaba bilenman u b'a fɔ o ma ko awa wulɛmɛ o kuma ɲawiri o de ye araba ta ye an bɛ taa alamisa la alamisa den o de dara hijabu kɔnɔ i ɲɛ bɛ dugukolo min na ala ye dɔnni min adamaden ma dugukolo min filɛ fara wolonfila don a fara wolonfila ye a sigicogo ye min ye dugukolo min filɛ o ye bɔgɔ ye o bɔgɔ in sigilen bɛ min kan o ye ji ye ji sigilen bɛ min kan o ye sala ye sala sigilen bɛ min kan o ye hijabu ye hijabu sigilen bɛ dibi kan o tuma o dibi sigilen bɛ min kan o ye fiɲɛ ye adamaden ka dɔnni dann'o de ma danfɛnw m'an duguma etapu etapu olu kelen kelen ni ɲɔgɔn cɛ janya bɛ komi dugukolo in ani sankolo in cɛ cogoya ala y'o dɔnni d'an ma o alamisa den dalen bɛ ka bɔ min na o de ye hijabu ye gɛrɛsɛgɛ ni sanu o bɛɛ lajɛlen b'u gɛrɛsɛgɛ rɔ ɔ nka n'a kɛra muso ye ale de ka furu man nɔgɔ fiyewu wa n'a kɛra cɛ ye a den ka furu man nɔgɔ ani musow bi ja mɛ ka furu kɛ ka sigi n'a ye baara dan don dɛ o de ye alamisa den ye o misi a bɛ fɔ o de ma ko ɔɔlɛ suratu bakara jigira misi min tɔgɔ la nabila musa ka kisa la n'a misi kulɛri a bɛ komi nɛrɛ dɔɔni a bɛ f'o ma ko ɔlɛ alamisa denw ka saraka y'o n'i b'a fɛ a ka kɛ maaba ye diɲɛ na nafolo bɛ don in kelen kelen bɛɛ rɔ ala b'a kolonkolon de jɔn in ye ne ɲɛɲini jɔn in ye ne ala deli nka don mɔ donw kelen kelen bɛɛ b'i gɛrɛsɛgɛ ɲini o tuma donw bɛ nin cogo la ka taa an bɛna ban o la ni maa b'i ka fini kura kala k'a don i kana i b'a kala araba o fini i b'o fara k'o ban bana t'i minɛ n'i bɛ dugaw k'i yɛrɛ ye i ka ko o ko la i bɛ dugaw k'a la i b'a k'i ye alamisa o dugaw bɛ jaabi n'i bɛ saraka bɔ don min saraka bɔ jumadon o saraka jaabira n'i b'i ka awa dugutaa kɛ taama duman don n'i bɛ taa o la o de ye samedi don ye kanku musa min filɛ nin ye ale tun b'a ka doni bɛɛ ta ka yaala samedi don ala y'o dɔnni d'a ma n'i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ samedi i bɛ taa o la ala sɔnna taama b'i diya n'i bɛ taa furu taama la i ka taa jumasi don n'i taara jumasi furu taama la siga foyi t'o la furu bɛ banba n'i bɛ taa jago la k'i b'i ka jagofɛn daminɛ walima bitigi dayɛlɛ k'a daminɛ don min na a daminɛ lɛndi don o jago bɛ yiriwa wa i ti bin o la n'i bɛ t'i ka fura minɛ dɔnnibaa bolo bamanan fura don mori fura don t'a minɛ tarata don ni ala jɛnna n'a ye o fura b'i nafa ala tilar'a ka kow la yanni diɲɛ ka da alisilamew ni ne seko amadu sidibe banikɔ amadu mali la bamakɔ kati peyaji kɛrɛfɛ sugonkan ni malefiya tɛnɛ ka aw la hinɛ ka diɲɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ n y'o de fɔ a ye seko amadu wolodon cogoya ye ninnu na n b'a dɔn maa o maa n'i y'i ka ko ɲɛɲini e tɛna kɛ komi maa tɔw ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko tɔwili lilahi arabili zati jamian la ilaha ila huwa ilahi mashiru a ko hɛrɛ cɛrilen caman tigi ye ne ala ye o ka nɔgɔn ne ala bolo kojugu bonyaw tigi ye n ye darajaw tigi ye ne ala ye a tilara k'a fɔ mani kana yuridu lizata fa lilahi lizatu jamian a ko n'a bɛ fɛn o fɛn ɲini a y'o ɲini ne ala fɛ wa fɛn bɛɛ tigi ye ne ala ye o ye tiɲɛ ye dɛrɛ bari ale tɔgɔ fa'alu lima yuridu min ma ala diya a b'o de kɛ sami allahu liman hamdahu ala bɛ maa kanu k'i jaabi min ka di ale ala ye alisilamɛw ala ko bɛ nin cogo la ka taa kelen kelen ale de ye kuluhu masa ye ale ala an bɛna daliju dɔw di adamadenw ma u k'u yɛrɛ ɲɛnajɛ n'a ye ni sira gɛlɛyara k'a fɔ ko yɔrɔ o yɔrɔ ko binkanni de cayara yɔrɔ la ko bin bɛ kɛ maaw kan i b'i ɲɛ kelen datugu n'i y'i ɲɛ kelen datugu min ye kininyanfan ye n'i y'o datugu o tuma na i bɛ dɔ in yɛlɛlen to i bɛ to ka haya in kalan lilafi kurɔsi ilafi hemu rihilata asitoye wa soyi faliya bidu raba haza halibayiti lezi atama ho min ju in wa amina ho min gawfi n'o kɛra n'i y'a kalan siɲɛ saba i b'i ɲɛ dayɛlɛ ka bɛn n'a ye ɲɛ kelen n'o kɛra i kininfɛ ɲɛ sababu la o min dayɛlɛla ka bɛn n'a ye ala b'i dumuni ka tila k'i tanga a yɛrɛ kɔrɔ ye min ye lilafi kurɔsi ilafi hemu rihilata asitɛ wa sɔyi faliya bidu raba haza a ko kurisiw wulila u delina ji la a ko fonɛnɛ kuma aw bɛ taa jago kɛ sami funteni waati a bɛ jago kɛ yɛmani a ko a ye bato kɛ ala ka so in na so jumɛn don alezi masa min atama homu min ju in masa min y'aw ladumuni k'a bɔ kɔngɔ jugu la wa amina ho min gawfi ni ka aw tanga k'a bɔ masibako bɛɛ lajɛlen ma o ala in ka so o tuma ni maa min ye nin k'i taabolo ye walima ko suramaaw bi don i kan i b'i i kininfɛ ɲɛ kelen datugu i bɛ nin kalan k'i ɲɛ dayɛlɛ siɲɛ saba n'o kɛra kaba i n'u ti ɲɔgɔn ye ni dugujɛ bɛ maa min minɛ seli yɔrɔ la k'e dalen b'i ka so e se k'a fɔ alimuhi alimumitu alimuhi alimumitu siɲɛ tan naani k'i dusukun saalo n'a ye n'o kɛra fayiri t'i minɛ bilen i na fayiri sɔrɔ i dalen bi kɛ i b'a fɔ ko dɔ bɛ na sange de sama n'i ye ta k'a tufa dɔrɔn i bɛ pan ka wuli o tuma na ni maa min hakili ka go k'e hakili man di fiyewu fiyewu i bɛ to ka i bolonkɔni laban ye i bɛ awa kilisi tu o la o b'a sɔrɔ di n'o ye u b'a fɔ a ma ko di nɔnɔ dɔw b'a fɔ ko awa m'a dɔn diɲaga wa i bi kilisi in tu i bolo la n'o ye haya in ye i b'a kɛ tan aw yazidu iliman aw yazidu iliman aw yazidu iliman i b'o tu a la siɲɛ tan ani naani fana n'i y'o tu a la i b'a kɛ tu tu k'a don di nɔnɔ la ka di la b'a n'a ye k'a dun n'o kɛra i hakili na fisaya ni kɔrɔlen a na kɛ fɛɲɛfɛɲɛ alisilamɛw a y'a janto n na nin bi maa hakili dayɛlɛ n'i b'a fɛ ka kuranɛ kalan maakɔrɔba dɔw bɛ yen kuranɛ kalan ka gɛlɛn a ma faama dɔw bɛ yen a b'a fɛ ka kuranɛ kalan mɛ a ka gɛlɛn ale ma hakili bi bɔ ɔ n'i tora ka nin kɛ i hakili bi diya o kɔfɛ diɲɛ yiri fɔlɔ yiri fila don musow ta bɛ yen cɛw ta bɛ yen musow ta ye jumɛn ye a bɛ fɔ o de ma ko mɔgɔninjɛ yiri cɛw ta ye jumɛn ye a bɛ fɔ o de ma ko ngunjɛ o jiri fila in n'i y'a lajɛ i bɛ kalojɛ kɔnɔ kalo jɛlen kalo tile tan naani su kalo jɛlen fanya fanya fanya o b'a sɔrɔ i ye ngunjɛsun jɔyɔrɔ dɔn k'o bila i bɛ sɔrɔ k'o kari su fɛ ka na a don k'a cɔngɔ su kelen k'i ko n'a ye n'o kɛra walahi n'i y'o kɛ kaban i bɛ kɛ maa ye i bɛ madiya diɲɛ bɛɛ ye tuma min na ni fogo kolila kalo la kalo bɛ ɔrɔn dɔ kɛ haya min bɛ ko inatɔyinaka n'o ye awa inatɔyinakali kawsara fasɔli lirabika wanihari ina saniyaka huwa labitaro i b'o sɛbɛ n'i y'a sɛbɛ siɲɛ wolonfila o tuma na i bi sɔrɔ k'a nasi bɔ i b'i ko n'a ye k'a sɔrɔ kalo kɛlen don ka fogo koli n'i donna jɛkulu o jɛkulu la i bi k'o jama ɲɛmɔgɔ ye silamɛw seko amadu ka fu di aw ma ka diɲɛ bɔ dibi kɔnɔ ka diɲɛ bila hɛrɛ kɔnɔ nin kun ye baro de ye ne ni aw de cɛ seko amadu sidibe baninkɔ amadu sugonka ani malefinya tɛnɛ ka aw la duniya toujours an balimaw y'a ɲini an fɛ u y'a ɲini an fɛ ko an ka to ka haya dɔw d'u ma minnu ye sɛnɛ hayaw ye ani sugu diyayɔrɔw o tuma na sugu diyayɔrɔ ye jumɛn ye e min bɛ asɛti b'i kun k'a feere walima e bɛ sugu la wa bɛlɛkisɛ ta i kɔrɔ bɛlɛkisɛnin saba i k'a tu a la tu bisimilayi ngala wulu nɔnɔ yaala ngala wulu jɛgɛ yaala ngala wulu ka nɔnɔ ma gala ne ka jagofɛn kana gala ngala wulu ka nɔnɔ ma gala ne ka jagofɛn kana gala jara wɛrɛ tigi surukuba misigɛnden tu tu n'i y'o kɛ siɲɛ saba i k'o bɛlɛkisɛ kerun i ka jagominɛnw kɔnɔ o feerefɛn na ban i bolo i na segin ni wari i bolo so kɔnɔ nin ye fu dɔ ye k'a d'aw ma n'i ye nin minɛ ala ɲan'i ma ni suramɔgɔw bi don maa min dalen kan e bi sugo juguw kɛ i bi to ka bɛlɛkisɛ ta bɛlɛkisɛ den kelen i b'i kilisi tu a la i b'a fɔ tu bisimilayi jakumangɔni ɲinɛ ɲɛ y'a la ɲinɛ tɛ s'a juru tigɛ tu bisimilayi jakumangɔni ɲinɛ ɲɛ y'a la ɲinɛ tɛ s'a juru tigɛ i b'o tu a la siɲɛ saba i b'a don kunkɔrɔdonnan na n'o kɛra kaban suramɔgɔ si tɛ se k'i kunun ka bɔ sunɔgɔ rɔ n'u ka kɛko juguya ye i bɛ kalajɛ ta n'i b'a fɛ ka dɔ wɛrɛ kɛ i b'a tu kalajɛ kuru kelen tu bisimilayi nin ye mee ka ye nin ye wara ka ye nin tɛ wara ka ye nin ye mɔɔ ka ye n'a wɔnjɔ a la k'a woloki k'a woloki woloki ne ko ala ne ko a kira tu bisimilayi nin ye mee ka ye nin ye wara ka ye nin tɛ wara ka ye nin ye mɔɔ ka ye ne y'a wɔnjɔ a la k'a woloki k'a woloki woloki i b'o tu a la siɲɛ saba ka kalajɛ kuru kelen in don i kunkɔrɔdonnan na ni maa juguw bɔra yɔrɔ la ka na bi ka i dalen sunɔgɔtɔ kalajɛ in bɛ tasuma tugu a la i b'a yoloba ye sunɔgɔtɔ n'i wulila a bɛ f'i ye k'a tigi dalen bɛ bana rɔ walima ko saya y'a sɔrɔ bari a ye juguman min k'i la o de segira a yɛrɛ ma n'o tɛ e ma juguman k'a la alisilamɛw a y'a janto in na n'i sigara a la muso dɔw bɛ yen n'i sira o fɛ n'i sira o fɛ dugu mana jɛ i b'i kɛ komi bere kɛn bɛ k'i bugɔ n'i sira ale fɛ ni dugu jɛra a b'i kɛ komi bere kɛn b'i bugɔ i yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kumu i bɛ ngunɲɛ kuru saba i b'o de tigɛ ka t'o kuru k'o da sigilan jukɔrɔ n'aw sira a kan ni dugu jɛra fayirida la i bɛ wuli ka ngunɲɛ ninnu ta i bi sɔrɔ ka taa don filen rɔ k'a cɔnkɔ k'i ko n'a ye n'o kɛra kaban muso tere ti fɛn k'i la bilen o y'i lafiyalen ye a y'aw janto nin na alisilamɛw an ye nin de fɔ a ye an bɛ sugo dɔɔni kɛ k'a tɔ laban sugo ka ca kojugu ni muso sugora k'a kun digira n'a y'a sɔrɔ i tɛ i bɛ furu kɔnɔ a kɛlɛ dontɔ don i n'i cɛ cɛ wali furu satɔ don ni muso sugora k'a kun ganana o ye furucɛ saya ye n'i sugora du kɔnɔ ko du kogo binna k'a lamini o ye dutigi ka saya ye n'i sugora k'a fɔ yiriba dɔ bɛ du kɔnɔ k'o yiri bolo farala se min bɛ du ɲɛ o ye dutigi ka baara tiɲɛtɔ ye silamɛw n'i sugora ko sebe jɔlen don a munumununa ka jigin dugukolo kɔnɔ ten gudugudugudu o ye dutigi ka baara bantɔ ye n'i sugora k'a fɔ ko tasuma ye dugu dun hɛrɛba dɔ bɛna sɔrɔ dugu kɔnɔ min ka di n'i sugora tasuma ye jamana minɛ jamanatigi bɛna hɛrɛ sɔrɔ mɛ n'i sugora ko ji ye jamana dun i b'a saraka dɛ n'o tɛ o jamana bɛna kɛlɛ wuli hadamadenw bɛ cɔrɔ wali jahadi bɛ kɛ banajugubaw de bɛ na n'i y'a saraka sisan o de cɛ ka ɲi saraka gɛlɛnw de bɛ o la n'a fɔra jamana bɛɛ k'a saraka bɔ n'i sugora k'a fɔ ji ye jamana dun o de ye kojugu ye o kɔfɛ n'i sugora tasuma mɛnɛba la o ye dugawu jaabi ye i ka dugawu bɛna jaabi n'i sugora sokɛ la k'i bɛ sokɛ sanfɛ i bɛna kɛ masakɛ wa i bɛna bonya sɔrɔ i bɛ baara o baara la i b'o sɔrɔ ɲɔgɔmɛ b'o cogo la n'i sugora misikuluba la i bɛna nafoloba sɔrɔ i bɛna gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ n'i sugora sagakulu caman la o y'o ye mɛ n'i sugora ko ntura dɔ bɛ k'i gɛn ntura kelen don o ye juguw ka janfa ye dɔ dalen b'i kɔ f'a k'i mago sa dɛ o y'o de ye ala k'an tanga ka bɔ a ma o kɔfɛ n'i sugora kuma min na e de sugora i dalen tora k'a fɔ e sugora e tun bɛ awa yeelen la mɛ dibi dora ten poge o y'i ka baara tiɲɛtɔ ye ee ala k'an tanga n'i sugora ko mɔnturu b'i bolo la i bɛna minɛ faamaw fɛ siga foyi t'o la n'i sugora ko mɔnturu b'i bolo la i bɛna minɛ faamaw fɛ n'i sugora kamiw la kamikulu caman la i bɛna minɛ i bɛna don faama kiri fana la n'i sugora waraninkalanw na ni dugu jɛra a saraka dɛ n'o tɛ i ni faamaw bɛna kari ɲɔgɔn na waraninkalan ani jara n'i sugora o la n'i sugora meli la faamaw fana n'i bɛna kari ɲɔgɔn na i ni setigi ɲingɛlɛn dɔ bɛ kɛ ɲɔgɔn na min tɛ yafa o b'o cogo la nin bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye minnu ka kan ka saraka saraka b'u la yiriw b'u la hayaw b'u la maa ka kan ka nun saraka k'i ko dɛ n'o kɛra ala b'i tanga dɛ n'i sugora ka da la n'i sugora tuma bɛɛ dɔ de bɛ na e ye muso de ye dɔ bɛ na den di e ma walima a bɛ na koloninw d'i ma o ye sigifɛnw de ye n'i y'o saraka ala bi don i ni gɛlɛya cɛ n'i b'o kɛ dɔrɔn i tɛna kɛ dentigi ye n'i sugora tuma min na ni i bɛna kalo bila muso e bɛna kalo bila dɔrɔn cɛ dɔ bɛna da n'i ye o t'a ɲɛ dɔ bɛna jɔ dɔrɔn a b'i suuru dɔw yɛrɛ bɛ a bɛ se k'a bolo kɛ k'i bugɔ i kɔnɔbara yɔrɔ ten n'o kɛra o tile dama dɔrɔn i bɛ koli olu y'i ka laada ye n'o kɛra o ye sigifɛn n'i m'o saraka k'o gɛn ka bɔ i la walahi i ti den sɔrɔ muso dɔ bɛ kɛ ko a ti den sɔrɔ nka o kɔrɔ ye min ye e t'o ɲɛɲini n'i wulila k'i jɔ i ni cɛ tilalen n'i wulila k'i jɔ ji bɛ jigin senkala bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ fɔ o de ma ko ji kɔsɛgi n'i m'o yiri ko e ti den sɔrɔ e t'a fɔ den sin min o ti kɛ fiyewu muso min taamatɔ n'a b'a bolo sɛri ka bɔ a yɛrɛ la tan o muso bɛ denw kɛ ka fara a la den min mana ɲɛnatigɛ ka taama dɔrɔn o den bɛ kɔsɛgi muso min den n'a den sera kɔnɔbara sera kalo seeki kalo wolonfila n'a jigira dɔrɔn e b'a ye den su bɛ bange walima dɔw ta ye kalo saba kɔnɔ bi tiɲɛ n'o bɛ muso min na o yiri bi bɔ lemuru kumuni la nka cɛ y'a bɔbaa ye n bɛ n'o di diɲɛ mɔ kɔnɔjɛlenya kama i bɛ taa cɛ e de bɛ taa lemuru kumuni sun kɔrɔ alamisa fitirida i bɛ taga forokiya b'i kan na a b'a sɔrɔ kulɔti b'i la i bɛ lemuru bulu kuru kelen kuru kulɔti kinin sen i b'a bila ka bɔ sen da fɛ i b'o to lemuru sun kɔrɔ fayirida fɛ i bɛ na ka na ɲuman sen bɔ ka lemuru bulu kuru kelen bila ka bɔ wo fɛ k'a bulu kuru fila fara ɲɔgɔn kan ka na so ka na tobi muso k'i ko a la k'a ji min n'o kɛra gɛrɛsɛgɛ min taara a fɛ o den ti tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ n y'o di diɲɛ ma a ye dugawu kɛ seku amadu ye ala k'an kisi tɔɔrɔ ma ala ka ne ni aw nafa n bɛ ka fɛn min di a ma ala ka ne n'aw nafa maa min ni maa t'a ka juru sara maaw mana fɛn ta i bolo dɔrɔn u t'a sara i bolo i bɛ mun kɛ turabuden dɔ bɛ ko adama i b'o sɛbɛ walaa kan cɛnden min don i b'a sɛbɛ siɲɛ kɛmɛ n'i y'o sɛbɛ saribɔn kuru bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn i b'o kɔntɛ k'o kɛ furunɛ kɔnɔ tasuma kami kelen k'o k'a kɛmɛnan ye k'o fiyɛ k'o ɲaga n'a tasuma bɛɛ ɲagala i b'a tasuma kami ta ka n'a yɛlɛma awa nasi in kolen ji kan n'o kɛra i b'i ko n'a ye n'i ka juru bɛ maa la a ka ca dɔ ala fɛ ala bɛna juru in sara i ye seku amadu siribe baninkɔ amadu sugɔnkan ni maalefinya tɛnɛ ka aw baro ka aw timinanja ayiwa a b'a bolo ja an bɛna dugaw kɛ aw ye jamana in ala k'a suma ala ka diɲɛ suma diɲɛ kanubaw hɛrɛ la ala ka hɛrɛ nɔgɔya alikiyama kanubaw ala ka kiyama d'an ma ala ka nɛnɛw sutura ala ka jamana in suma ala ka mali suma n'i ko diɲɛ na suma i bɛ jamana min kɔnɔ i b'a fɔlɔ o de la ala k'an ka duw suma ala ka jamana in suma ala ka mali suma ka malidenw bɛn kelen ma k'an bɛɛ sutura dunko juguya ala k'a naasi ala kira n'a somɔgɔw bonya kama salatuli fatu bonya kama sali ala nabi asalamu aleykum warahmatula ajuru ka ala la seku amadu sidibe baninko amadu